odogwu onye ejiri dị ebube ọ bụrụ eziokwu ị na-anụkwa onu m o ka mụ na-ebe n'elu o nwa afọ ọgbaru be anyị nwa a mụrụ n'obeagwe mụ isi enyi ike eze mbem na ana ọgbaru na-ebe ọja m dịrị chukwu nwoke nwa ejiri dị ebube kwebe chukwu oho chukwu oho bịakene maka ọ na-eme ebe nwatakịrị ife karị ya ọma kpọba nna ya ọma bụrụ eziokwu maka ọ na-eme nwata mara okenye ọ mara ndị igbo gboo ọkwa nya ka m ji na-esi anya wee binie na chi ofufo wee kpara nzu n'aka ka m gọọ nya bụ ife ka o wee si wee dị mma ọkwa nne maka na eziokwu na anụ nwe mpi nwe mpi ebu na-emerụ mfọta mere o ji abụ okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya enu ọkwa nne akpara m nzu n'aka wee kpọkwuo gị eke kelụ ụwa dike bịakene oyi bịakene n'oge eji eme ya bụ ife na o rue ka anyị mee ya etu esi eme ya omenala igbo nụ ka anyị na-ekwu okwu ya bịakene dike bịakene odogwu na-abụ dike tete na-anụ onu m o ka mụ na-ebe n'enu bịa lee ka ị mara m nzu odogwu o akpọkwuo m ndị mbụ na ndị egede maka na o bu mmadụ ụzọ sibe ite na-ebu onye afụ ụzọ enwe mkpọkpọ ite ọma bụrụ eziokwu mere o ji abụ nwata sobe okenye ọ tara ibibere ji ọma ata anụ kpọrọ nkụ ọkwa nne bịakenenụ ndị mbụ na ndị egede ndị bu anyị ụzọ wee sibe nụ nya bụ ite bịanụ na oge akara aka erue bịakwuonụ ka unu mara m nzu o okokoko ana ọgbaru be anyị ọkwa unu ka m gbadoro ụkwụ wee mebere nya bụ ife ana ọgbaru be anyị bịakene oyi bịakeneri ka unu mara m nzu na o ruo mgbe eji ama ndị egwu ndị be anyị ji asụ ya bụ ji abana ma dị ehi eri ọkwa nne bịanụ o okokoko akpọkwuo m ana obeagwe ana anyị jiri dị ebube ndị isi enyi ike obeagwe ndị nwe egwu bịakeneri ekeneri ka unu mara m nzu na oge a kara aka erue asị na ọ bụ ife onye ife na-akpa ya na-akpọ n'ujuwu ọkwa nne o nwere ife mụ ji kpọba unu n'ofu n'ofu asị m onye akpọrọ ya kpọrọ ibe ya maka na anaghị agụta ọlụ ọnụ ọma bụrụ nnene asị m onye akpọrọ ya kpọnụ ibe ya mmụọ niile na-emere ụmụ igbo ife mmụọ niile na-emere ana ọgbaru ife arọbịnagụ na-emere ụmụ igbo ife bịakwuonụ ka unu mara m nzu maka ọ na-eme obodo zuo ka ala eri udene a ma dọtuo nụ ngịga ndị mmụọ ọkwa nne mere o ji abụ atụpụ ana ama ahụ ndị nwụrụ anwụ egbuo ọja mmụọ na mmadụ ege ntị ma anụrụ anụrụ maka na ọja bụ oke osisi osisi kpọrọ nkụ na-ekwu ajọ okwu nya ka mụ ji gbupụrụ ya bụ ọja na chi ofufo ka obodo nụrụ anụrụ ọkwa nne kedu ife mụ na-ekwu okwu ya ọkwa kirisimasi ka anyị jere baba disemba nya ka anyị bara ọma bụrụ eziokwu oge ndị ọjọọ ha ji eje ebe dị iche iche chọọ ndị a ya-ekechi oge ndị ọjọọ ji eme mpụ na arụ dị iche iche mgbe ha ji enyi ọgwụ mgbe ha ji ebu oke ite ọma bụrụ eziokwu ya ka mụ bụ eze mbem jiri nesie anya wee sị na mụ ya-akpara nzu n'aka obodo nene na ọ nya bụ nzu maka ọ na-emekwanụ tupu ha ma ama nzu e wenye ya enu ka obodo nene kene mere akwụkwọ jọn isi nke atọ ọ jiri gwa anyị na dị ka esi wenye agwọ enu n'ime ọzara etu a ka a ya-esi wenye nwa nke mmadụ enu ka onye ọbụna nee ya nata ịdị mma nke chukwu etu afụ ka mụ si wenye nzu afụ enu wee sị onye ọbụna nee ya nata ịdị mma nke chukwu asị mụ kirisimasi anyị na-akwadobe disemba ka anyị bara asị mụ na anyị ya afụ njedebe ya ọfọnụ ka mụ na-agọnụ ọma bụrụ eziokwu eziokwu ka mụ na-ekwuru igbo be anyị maka na ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja ọ dịka o were nye ndị mmụọ n'aka maka na dibịa buru ọnụ na-agba afa ọ na-ada ọnwụ ọnwụ ma etinye mmanụ n'afọ udo nke obi ewee zuo ọkwa nnene mba anyị na ọ na-eme nwa dibịa rijuo afọ o jee n'ajọ ọhịa kọta mgbọrọgwụ ọkwa nne ya ka mụ ji kwubere nya bụ okwu maka na ekwu ya ekwu mere ọnụ ekwuo ya anụ ya ọma mee ntị ọkwa nne aṅụọ m n'iko nke okenye ji aṅụ mmiri na mpịatụ ji bụrụ ọzọ echiri echi asị mụ na ọ ya-adịrị anyị mma na disemba anyị bara ya-amara anyị mma nọvemba bye bye o akụkọ ọjọọ niile a kọrọ na nọvemba ife ọjọọ niile merụ na nọvemba na anyị asị ya nya jewe kene a ya-agụ ole ghara ibe ya a na-ekwu ọkụ gbara na ọgbọ ọgwụ a na-ekwu nke a na-ekwu ọkụ a ma agba na main market ọkwa nne ajọ ife ife m na-ekwu okwu ya bụ ogologo ndụ na arụ isi ike anyị sị ife ọjọọ niile nke merụ na nọvemba bye bye o disemba ka anyị na-aba ife ọma ka anyị ya afụnụ ife ọma ka anyị ya-afụ o chee nke ọ ya-eme anyị ọdachi ekwekwa n'ihe egwu ọkwa nne otu charity otu charity ndị ọma ndị ọ ya-adịrị mma ọkwa ụnụ bụ ndị obeagwe ji eme ọnụ otu charity odogwu o ụnụ na-emezi ife ike na mụ na-anụ mkpọtụ ụnụ ọma bụrụ eziokwu otu charity ndị ọma ndị ọma ndị obeagwe jiri ji ebube dị ichie na ike ekene m ụnụ ncha n'ofu n'ofu asị na-eme e too dike na nke o mere o nwee ike ime ọzọ ọkwa nne otu charity ekene m ụnụ ekene o na asị m ụnụ ụnụ ya dịrị m oo. otu charity na asị m ụnụ ụnụ ya dịrị m oo. n'izu ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ọgbarụ be anyị ụmụ okorobịa ọgbalụ be anyị ha sị na ikorobịa mmanya na-agụ agụ kuru mmiri laa udo adịghị ya anyị sị onye mmanya na-agụ agụ ka chukwu okike abịama nye ya ego ọ ya-eji goro mmanya ọkwa nne ụmụ okorobịa be anyị ogbenye bụ ife jere jọgbu udene ma sigbuo nkakwụ na anyị yi eje na mba akpa ego kpasi ego na ọ bụrụ na anyị kpasịala nya bụ ego ụjọ ama atụbara anyị kedu ka anyị yi esi rie nya bụ ego nụ na ọ ma bụrụ nnene anyị ezobe onwe anyị ezo anyị ezobe onwe anyị ezo maka ndị amụsụ ọ bụrụ ajọ ife ha azụ m ego ọ bụrụ na anyị kpatara na anyị yi eri ya eri nwaanyị amụsụ ma ọ bụ nwoke amụsụ nke sị na ọ ya-adịrị anyị na mma anyị sị n'ego ekele ụwa anyị ejide ya maka na o nwerọ onye anyị ji nke ya na-enuo ọfọ ka anyị ji eje ọfọ ka anyị ji eje emere m gịnị ọ ka ọfọ anyị sị o nwerọ onye anyị ji nke ya na-enuo onye sị na ọ ya-ejide nke anyị anyị sị ana ya-ejide ya ọkwa ife anyị na-agọnụ maka na okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya enu ọ ma bụrụ nnene mkpakana ya-ama ọzọ mara ọzọ ya ndị otu chariti ekene m ụnụ ekene ọnụ ụmụ okorobịa ndị otu chariti na anyị si ya akwa akwa ife enwe enwe ka mụ na-agọrọ na ọ bụrụ eziokwu anyị sị na ụnụ ya-adịrị anyị ogologo ndụ na arụ isi ike a na-ekwu okwu ụmụ abụọ maka ọ na-eme ajụkata onye ya mụrụ ama ajụba onye ya anụzikwanụ anyị sị n'oge ruo mgbe onye ọ bụla ya-efe n'ofe nke ọzọ na anyị sị mkpịsị nkwụ ya ya abịara ya abịara ka anyị na-agọnụ o oche nke ọ yi eme anyị ọdachi ekwekwana ya ekwe a sị onye a sị ya jide nke o ji a mara na nke o ji amaka nke unu ji amaka anyị sị unu jide nke unu ji n'unu na-emesi ife ike na chukwu okike abịama ya-agọzi ụnụ ụnụ ya-adị ka oke osisi maka na oke osisi ya na-eji aka họrọ ana ọ ya-eje toro onwe ya maka na anaghị akụ ọjị akụ ọ ma bụrụ eziokwu n'ụnụ ya-adị ka ose ọjị maka na ose ọjị anaghị eje ọgwụ ifere ọ ma bụrụ nnene ụnụ ya-adị ka mmiri maka na mmiri enwerọ ilo ọ bụrụ eziokwu igbo be anyị ụnụ na-anụkwa onu m ụnụ ya-adị ka ugo chara acha maka na ugo chara acha anaghị echu echu n'ụnụ ya-adị ka echi echi anaghị agwụ agwụ ọ bụrụ eziokwu n'ụnụ ya-adị ka anyanwụ ụtụtụ maka na anyanwụ ụtụtụ bilie anya ọbụla niile ya-afụ ya afụ ma bụrụ nnene aka na-ekpuchi ọnwa aka mara mara aka pụ ikpuchi ọnwa ma bụrụ eziokwu anyanwụ ụtụtụ emukego ama m na a na-anụ onu m maka na igbo obi igbo mmụọ niile na-emere m bụ ife na fesbuk na-ego ala elu ya bụ udene ga-adọta ụdị ngịga ndị mmụọ kwa nne ya ka mụ ji gọbanụ nya bụ ọfọ wee sị na disemba anyị bara ya-amara anyị mma na anyị ya-adịnụ o ọnwụ ike agaghị abụ oke anyị

ife ọma ka mụ na-akwara chi m akwa ọma bụrụ eziokwu ife ọma ka mụ na-ebere chi m o chi m okokoko bịakene bịakene na ike nụrụ onu mụ o maka ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja ọ dịka o were nye ndị mmụọ n'aka ka anyị kwuru na onye abụ ife ka ọ lele nna m ukwu o oyi ka anyị gọrọ onye abụ ife ka ọ lele nna m ukwu o ife akwa akwa ife nwe nwe agadi nwaanyị fụrụ anyị na otu ife mere ọkpara ife mere ọkpara ya ya mekwa ya eme ọkwa nne azụ m ọpa nsi apa aja aka nsi na aka aja ya abanye ọnụ ka mụ na-agọ agọ uche nke onye eme anyị ọdachi ekwekwana ekwe anyị sị ọ na-eme n'iru ka anyị nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru ihe aka nni aka ekpe mma sụba anyị anyị gbuo n'aka nni ka anyị gbuo na mma na anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbuo na mma mmemme mụ na chi mụ na mmanwụ oyi chi m okokoko bịakene